Moni, ndine Jack. Nde nkhani ya lero ikutilengera mlengalenga. Ndi nkhani yomwe inachitika mu chaka cha 1996 ku Ethiopia. Ndipo nkhaniyo ndi yokhudza Captain Leul Abate, amene ndizingomutchula kuti Abate mu vidiyoyi. Ndiye tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Ethiopia kunali ulamuliro wa boma limene amalitchula kuti Derg nde mu 1991 boma limenelolo linatani linagonjetsedwa linachotsedwa chifukwa chonena kuti kunali njala kunali mavuto kwambiri nde atachotsa boma lija kunayamba kuchuluka ziwawa zinthu zosadziwika bwino anthu amangopanga zinthu ngati kuti ena amafuna kuthawa m'dzikomo chifukwa mavuto anali asanatani mavuto anali asanathe nde kunali kachikhalidwe kopanga hijack ndege. Anthu amene amapanga hijack ndegewo amapanga hijack ndege ncholinga choti amaona ngati ndi njira yoti akachita hijack ndege amuuza pilot uja kuti titenge tipititse dziko lakuti kuti mathawidwe awo olo njira yopitira dziko linalo ikhala itiyo imeneyoyo chimene chinali chinthu choti chosagwira ayi chifukwa ndetu ufikira m'prison kupanga hijack ndege. Nde bambo uyu dzina lake ndi Leul Abate. Mu chaka cha 1996, Leul anali ndi zaka 42. Leul anayamba ntchito yake ngati injiniya wa ndege. Amagwira ntchito ku Ethiopian Airways. Koma kudzera mu ntchito yake yomweyo anapezeka kuti anali ndi chidwi n'kuphunzira kuyendetsa ndege mpaka anapanga maphunziro ake n'kusanduka pilot nde anali pilot wa Ethiopian Airlines. Anali pilot oti odalirika kwambiri and choopsa kapena nditi chodabwitsa kwambiri chinali choti Leul kapena nditi Abate amapezeka kuti anapangidwa hijack kawiri. Koyamba anapangidwa hijack mu 1991. Amene anapanga hijack ndegewo amati afuna kuti awatenge akawasiye ku. Sudan. Koma anapezeka kuti atachita hijack ndege Leul uku ananena kuti sindikupita kulikonse. Kukana kuyendetsa ndege. So ma hijackers wo cholinga chawo chinali chongoti apite dziko lina. Nawonso sanali odziwa kuyendetsa ndege. Nde Abate atakana kuyendetsa ndege anakana. Analimbana nawo ee anamuopseza ee anakana ananena kuti sindikupita kulikonse. Mpakana Ochita hijack aja anachita surrender ataona kuti apapa zavuta, pilot yu sakutitenga kupita kulikonse. Mpakana anagwidwa. Anapangidwanso hijack nso kachiwiri mu 1994. Nkhani yake chimodzimodzi koma ulendo uno ankamuuza kuti awa akawatule kutiko, akawatule dziko lina osati ku Sudan. Atapanga choncho anapanganso chimodzimodzi, anawakanira kukana kuyenda mpakana anachita surrender. ochita hijack aja kukanika kuti tsono pilot akukana kupita nde titani anangozitani anangozisiya nde Abate anali ndi experience ya mphamvu kwambiri mu 1996 amayendesa Boeing 767 ndege yoti yayikulu kwambiri komanso anali ndi experience ya 11,300 hours nde inali experience yabwino kwambiri, analinso atamupatsa u captain anali atasanduka captain wa Ethiopian airlines nde pa 23 November 1996 anali akuyenda ulendo oti amachoka ku Ethiopia ko kuti akupita koyamba ku Nairobi akachoka ku Nairobi amayenera kupita ku. Lagos. Akachoka ku Lagos amayenera kupita ku Brazzaville, ku Congo. Akachoka ku Brazzaville amayenera kukathera ku Abidjan. Nde ulendo wawo unali woti wongozungulira mu Africa momwemo, eti. Nde ndege imene amayendetsa inali yomweyo, Ethiopian Airlines Flight 961, Boeing 767, koma aini wakewo ankayitcha Zulu, anayipatsa dzina, ndege yawoyo amayitcha Zulu. Nde. Abate anali captain mu ndegemo pamene first officer wake anali Yonas Mekuria. Yonas yo nayenso anali ndi experience yabwino anali ndi ma hours 6500 oyendetsera ndege nde pamodzi anali anthu onena kuti a experience yabwino ndipo pa nthawi imeneyoyo Ethiopian airlines inali yoti inali classified as ndege ya safe kwambiri ndege yabwino. even maiko akunja ngati ku usa kunena kuti amavuta kuti aichite classify ndege maka ya ku africa kukhala ngati kuti ainene kuti ndi ya safe nde ethiopian airlines inali ya safe pa tsiku limenelo pa 23 november 1996 anthu onse amene anali mu ndege pamodzi analipo 175 apopo kuphatikiza ndi ma air hostess ndi captain ndi first officer 175 nde ndege inanyamuka bwino bwino kunena kuti ikupita ku Nairobi inakwera mmwamba mpakana inafika 39,000 feet altitude nde 39,000 feet inali cruising altitude kunenano kuti yakwera mmwamba yafikano pa level yotino izingotani izingoyenda kupita kutsogolo kumene ikulowera atangofika 39,000 feet Anthu atatu anangoimirira, awiri anathamangira kutsogolo kumenya chitseko, cockpit, kumene kunali Pilot, wina anaphwanya pa ngati pa fire extinguisher, pamene pamakhala equipment yozimitsira moto ya emergency, wina ananyamulamo nkhwangwa, wina ananyamulamo. fire extinguisher ija ndikuthamangira kutsogolo wina anamumenya nacho first officer amene anali Yonasi uja. Anamumenya kummenya akutuluka magazi Yonasi uja anatan anathawako kutsogolo kuja thawira kumbuyo nde munthu mmodzi anakhala kutsogolo komweko ndi captain pamene wina ananyamula chinthu atachivindikira ngati anangonyamula chinthu choti wavindikira ndi nsalu Nde anthu aja ananena kuti tachita hijack ndegeyi wina aliyense asasunthe tanyamula bomba tiphulisa. Anthu onse njenjenje mmene muja kuti ndi chani. Nde aka kanali ngati kachitatu ndege yomwe amayendesa Abate yachitidwa hijack. Nde anthu onse anati zii kumamvera zomwe akunena ma hijackers zinanga si ali kale mmwamba. nde mm, o- lidala wa ma hijacker aja ananena kuti tilipo anthu 11 tangoyimirira atatu koma mchigulu mwakhala anthuwa anthu enanso ali gulu lathu nde wina aliyense akayesera china chake mudabwa zimene titatani zimene titapange so aliyense njenjenje mkulu lidala wawo uja ndidzingomuti lidala. Lidala akumuuza captain Abate uja kunena kuti ndegeyi muyitembenuze tikupita ku Australia. Abate nkunena kuti tipita bwanji ku Australia? Ulendo wathu unali oti utha 2 hours tungozungulira kupita ku Nairobi, Brazzaville, ku Lagos. Anthu aja akuti ifeyo tikukuuzani kunena kuti mupite kutiko, mupite ku Australia. Akuti amafuna akachite seek asylum kutiko, ku Australiako. Ndani anakuuzani kuti sitingathe kupita ku Australia? Ulendo wathu ndi wa 2 hours, ku Australia ndi kutali nde fuel tilibe yokafikira ku Australia tigwa, ndege igwa nde anachita makani ma hijackers aja kuti tikunena kuti tikupita ku Australia iweyo ufune usafune tikudziwa kunena kuti mumanyamula fuel opyoza amene mumafunikira kutenga. simuchita kunyamula ndendende fuel oti kuti basi mukangothera ku Kenya ifeyo timanyamula ochepa chifukwa tikakapita airport ina timakathiranso fuel kumene kujako kenako tinyamukanso kupita kwina mwina timatha kungokhala ndi extra fuel wa 1 hour kapena 30 minutes koma sitikhala ndi extra mpakana kuti kukafika ku ujeni nde anachita makani munthu watani wochita hijack uja lidalayo akuti ndikuuza kunena kuti unyamuke tikupita ku Australia Ndanati, Ok, chabwino. Nkuyankhula ndi wa traffic controller kunena kuti ndege yathu yachitidwa chani, hijack, akuti tikupita ku Australia. Nde traffic controller akunena kuti, ah, kupita ku Australia, mupita bwanji ku Australia mulibe fuel? Akuti tawauza kunena kuti tilibe fuel ndiye kuti ndege igwa akuchita makani. Aja ali takhani chete inu tikupita ku Australia. Akuchita makani. Nde vuto lake ma hijackers-wo amayankhula kumalalata kumapanga zonsezo uku akumwa mowa. Pilot Abate kuyesera kunena kuti afotokoze ayankhule, atani, zonse sizinatani sizinatheke nde amatani amayendesabe ndege ija akuti akuti akupita ku Australia koma Abate samapita ku Australia nanga si anthu aja akhoza kunena kuti tiyeni tizipita ku Australia sikuti akuidziwa njira yopitira ku Australia ayi. Abate amadziwa kunena kuti tikati tiyende tiyambe kupita ku Australia ndeti tikalowe mbali ya kunyanja. Tikapita pamwamba pa nyanja, mafuta akangotha, ndege igwera mu chani? Igwera mu nyanja sidzapezekanso. Anayesera kumufotokozera lidalayo nde amachita makani amati akalalatalata, I am telling you lets just go! Finish! Chilichonse mawu ake amathera kuti finish! i am in charge finish lets just go finish Abate uja ali ah sono ndikuti tikagwa sitikafika ku australia anthu aja makani tiye tizipita nde anachitanso contact achani a traffic control kuwauza kunena kuti tanena kuti ndege yatani yatengedwa nde a, a traffic control nso anali confused amvekere kuti ah sono amene akutenga ndegeyo akuti mukupita ku ku australia mukafika bwanji ku australia mopanda fuel anachita kuyesera kuwachita advise ma hijackers iwonso akumva kunena kuti muloleni pilot atere ku Mombasa ku Mozambique kuti angothira fuel awonjezere fuel kenako muzipitirira kupita kumene mukufunako at least athire fuel kuti mukafike akuti sizingatheke sitikupita ku Mombasa finish amati akati amuuze kanthu basi kulanda ndi intercom yomweyo kuti usayankhule uzikhala chete. nde anthu ake anali otopetsa chifukwa samamva no matter what kuyesera kuwauza kuti tingogweratu mu nyanja sikuti izi kapena tigwa pena pake anthu aja samamva ulendo akuti kumatanibe akuti tiye tizipita kenako anayamba kumamuyang'ana Abate uja nkumuuza kunena kuti iweyo ukutinamiza sukupita kuche sukupita ku Australia ukuzo ukuoneka ukuchenjeretsa kwambiri nde ikhotetsere ndege mbali inayi kungomuuza just like that kuti ikhotetsere uku tisapite kumene ukupitako and hijacker-yo amanena zoona chifukwa choti Abate-yo amanama samapita mbali ya ku australia amapita amapita kwina komwe iye amadziwa kuti kuli airport amalowera ku mombasa anauzidwa amafuna kuti akangotera ku, ku, air- ku, ku airport kaya akachite crash land nde anamuuza kuti khotera uku nde anakhala ngati amusokoneza anatanidi anapezeka kuti waikhotetsa ndege ija nkumatani kumalowera kwina koma ubwino wake panali mapu pafupi amayang'ana atlas Abate uja nde nanga si iye ndi pilot ndi captain wa experience amatha kudziwa kuti okay direction yomwe tikupita nditiyo ndi iyi nde iye amatsata komwe kumapita nyanja amachita avoid kupita komwe kunalibe nyanja chifukwa choti amaona ngati kuti ah, tikayenda mosadziwika bwino tikatani tika- tikagwa tonse tifa momuno chifukwa anthu aja olo kuwauza chamtundu wanji samamva zoti ndege igwa sizimatheka nde anapeza kuti amayenda kumakhala ngati kuti akudzerabe cha mu nyanja, Indian Ocean, koma amasakasaka kuti kodi ndingapite pati pamene pangapezeke airport pafupi. Nanga si vuto lake panalibenso kuthandizana ndi wa air traffic control kuti angamamupatse ma directions, iye amangoyang'ana chani, atlas yomwe inali cha pafupi. Koma nayenso leader wa ma hijacker uja samasewera, anali pompo kumamuyang'anitsitsa kuti akupanga chani. Nde Abate uja anapitiliza kumayendesa ndege ija anayang'ana Atlas ija inasonyeza kuti panali island ka island kenakake amakatchula kuti Comoros island koti n'kosadziwika kwambiri sikapa sipatali kwambiri ndi ku achina Mozambique ku chani kuma ku south eastern Africa nde anayamba kuona kuti ooh kuli bwino azilowera mbali yakuti yakumenekoko kuti ngati kuli kugwa asachite kugweratu mkatikati mwa nyanja akagwerebe ponena kuti at least pakaoneke olo apo amakhulupirira kunena kuti pa island po pali airport ndiye kuti mwina akhoza kukatera pa chani pa airport paja ndiye anachita target kuti ayesere kuti akatere pa chani pa airport yomwe atakaipeze pa island po akachita crash land pamenepopo basi nanga ma hijacker-wo atani koma hijacker uja ndege ija anaona kunena kuti pakuoneka land pafupi kunena kuti ah tikuoneka ngati tikupita kwina kwake kuti pali land zikutheka bwanji mesa ndikunena kuti tizipita ku Australia Abate uja kuyesera kuti inu tigwa ndegeyi yatha fuel fuel analidi atatha mpakana engine imodzi inapeza kuti yatani yasiya kugwira ntchito and ndege inapereka warning kunena kuti engine yasiya kugwira ntchito fuel watha imachita kunena ndi ma hijacker omwe aja kumamva komabe samamukhulupirira Abate uja akuti ukunama tiyeni ku Australia Abate inu tonse tifa ati zilibe ntchito kumampanga offer mowa kuti imwa mowa ngati ukuona ngati tifa usafe ndi mantha imwa mowa koma kwakukulu samamukhulupirira kunena kuti ndege igwa chifukwa nyuno ndi nanga si inali ndi engine imodzi inali ikadali ndi mphamvu inali ikadali mmwamba kenako ndege ija anapeza kuti yatsika by 1000 feet leader uja nkudzanena kuti ah ndege ikutsika chifukwa chani amachita notice nayenso anali wokhala ngati wozindikira wochangamuka amaona zinthu kutsogolo kuti ah, yagwa ndi 1000 feet bwanji ndiye kuti ufuna kugwetsa ndege ukupanga dala nkuyamba kulimbana pamene paja iyeyo mpaka akulanda chiwongolero kuti ayi ndizipanga ndine kumakanganirana chiwongolero ndi Abate uja Abate kumanena kuti no ndege igwa iwo aja ali zilibe ntchito tonse tifa ngati itagwe ndege ija kumapitabe kenako Sipanatenge nthawi, injini yachiwiri ijanso inatani? Inafoira. Itafoira injini yachiwiri, magetsi onse a mu chani? A mundege kuzima. Ndiye inakhala ngati yasokoneza zinthu, ndege ijano ndi kutsikano kwambiri kuti ikugwa. Mpamene no leader uja anachita panic. Hey, ndege ikugwa, ukupanga chani? Kumamupanga Abate uja ngati kuti awapanga ndiye. Abate nkumanena kuti ine sindinapange kalikonse. Ndikukuuzani kuti ndege ilibe fuel. Ndege igwa. inuyo mukuchita makani tonsefe basi apapa tafa ee iweyo ukusokoneza ndege nde ananena kuti inetu ndilibe nazo ntchito fo apapa fuel watha tili mmwamba ndege ikugwa nokha mukuona kuti ikutani ikutsika iwo aja nkuyamba kumuopseza kuti upangepo kanthu apo bii tikupha nde Abate ananena kuti ndiye mundipha kuti ndatani anthu oti tafa kale apapa ndege ikugwa tonse tatani tafa Kaya mutani mutani ndege yagwa. Kuli bwinonso ndipite kumbuyoko ndikakhale ndi anthu ma passenger tifere ndi ma passenger aja ali iwenso ukufuna ufe ndi ma passenger bwanji? Ndikhoza kungokukhapa pompa kukupha. Ali nde ndikhapenitu. Ana anayambano kuyamba kuwakulirano mtima ali ah! Uone kuti ndege yoti yakuti basi tonse tikufa. kumakanganabe mmene muja zonsezo zimachitidwa record itu pa voice recorder ya mundege. Ali uyuyu tifunika tingom'mwesa mowa kuti asiye kuchita panic azipanga zimene tikufuna. Iye uja ali sikutinso ndimwanso mowa ayi anthu ndife okufa basi. Kumakangana pamene paja. Kenako anapezeka kuti anayamba kulimbana ndi ndege ija kuti isagwe. Amalimbana nayo ndi uyuyu, leader yo, kumalimbana n'chiwongolero. Komano chiwongolero chija chimalemera chifukwa chonena kuti inali itachoka pa autopilot, inalibe mphamvu ndege ija chifukwa choti magetsi onse azima, nde umanual wake unali wolimba kwambiri, nde chilichonse chimatani, chimavutirako. Nde anapeza kuti zitawavuta, anachoka kutsogolo kuja. ma hijacker aja kupita pa kumbuyo kuti akakambirane kuti apange chani inali ikutsika koma sinagwe nthawi imodzi inali ikutsika pang'ono pang'ono nde apita kumbuyo kuja kuti akakambirana mpamene Abate uja anaona kuti okay ndiyesetse kuti ndipite pa island pa ndione ngati pali chani pali airport kukhala ngati kuti kanthawi kochepako ayese kuchita maneuver kuti aone kuti angaipange angaipititse pati komano anachita target kuti apapa the best way tingopita m'madzi m'madzi mwake osati mkatikati koma kufupi ndi tsidya ngati pa beach ponena kuti pakhala gulu loti liawona kuti pakhala chithandizo china chake ngati angakhale ndi mwayi okhala ndi moyo chifukwa apapa pazoti ndegeso ifika pansi bwinobwino zinayi zitatani zitatheratu komanso Abate uja mmene ma hijackers anapita kumbuyo anatengano intercom ndi kulengeza mu ndege muja kuuza anthu onse kunena kuti ndege ikugwa nonse mukonzekere ndege ikugwa palibe zoti ndege ikhala bwinobwino muvale chani muvale ma life jacket, ma life jacket wo ndi oti amathandiza kuti olo mukagwera mmadzi mumayenera kuchipopa chimakuthandiza kuti usamire koma lamulo lake ndilonena kuti usachipope uli mu ndege, uli mmwamba, ukuyenera kuchipopa ngati uli mmadzi. mwagwa kaye muli m'madzi muja nde uchipope nde anauza anthu aja kuti valani ma life jacket anu komanso mahaijakawo thanani nawoni kumbuyo komweko kawachiteni ataki muwamenye akusokoneza ngati tili ndi chance yochita land bwinobwino muthane nawo mahaijakawo anthu ajadi nkumva kuti oh, okay gulu lina kuti tiyesere kuyimirira kuti tiachite ataki ma hijacker ichi gulu lina nkudzati kuti ya ya ya musa- musalimbane nawo asiyeni mukalimbana nawo atiphulitsa aphulitsa bomba tonse tifa kapteni nkumati ndege ikugwa ndi kale tathanani nawoni kumeneko ndiyesere kupanga zomwe ndingapange komano gulu la mantha linachuluka kwambiri kunena kuti iyayi iyayi iyayi asiyeni mukalimbana nawo ativulaza mahaijaka aja ataona kuti anthu achita mantha Iwo aja ndikuthamangiranso kutsogolo kuja ndikuyambano kulimbana kwambiri ndi captain uja ali oho umadikilira kuti tipite kumbu kumbuyo uku kunena kuti upange zonsezi koma ndege nonayo ndiyo yayambano kugwa zenizeni aja ali ah ndegitu ikugwa nawonso nkuyamba kuchita panic no ma hijackers aja kenako ataona kuti ah munthuyu akunena zoona apapa palibe chomwe tingachite ndegeyi igwa anayamba kunena kuti ah nde ipange kuti ikhale ndi speed kwambiri ingophulika basi tonse tafapo kale Abate kunena kuti no sindingapange zoti aliyense afa ine palibe chomwe sindikupanga chinthu chonena kuti munthu afe ine ndifuna kuteteza anthu anthu sanalakwire wina aliyense sanapange china chilichonse choyipa aja ali chiteni tingofa tingofa basi tonse tafa anyway zopanga zake zoyipa zokhazokha ndiye chonena kuti ah, tsono inuyo cholinga chanu basi mufuna kupha anthuwa ndege ijadi kumaoneka kuti ikugwa kuma ma warning ndithu kumachita blip pamene paja kunena kuti ndege ikugwa ndege ikugwa mpakana anapeza kuti anayamba kukanganirana chowongolera ndi leader wa wa mahaijaka uja nde first officer anali kumbuyo anavulazidwa uja anapeza mphamvu nayenso ndikuthamangira kutsogolo komwe kuja ndikukhala ngati kuti captain ndi first officer wake kumalimbirana chiwongolero ndi hijacker hijacker no mission inasintha kungokhala kuti tingoigwetsa ndegeyi pamene ajawa amayesera kuti ndege tisaitani tisaigwetse kuli bwino tiyesere kupeza njira yonena kuti itere m'madzi itere mwa rafu koma anthu apulumuke nde amakanganirana chiwongolero pamene paja ndege ikugwa nde pa bichi pamene analipo Ku Ireland ko, kumene amafikako, panali poonekera kuti panali anthu ambirimbiri, ena akusambira, ma ma tourist, ena ali ndi ma camera, anapeza kuti anthu kudabwa kuti ah ndegeyo chikuchitika n'chani, kuchita kuiona ikubwera ndiye ena anali akujambula, anatulutsa ujeni ma camera awo, anachita kuijambula ikufika mpakana inafika Chifukwa choti amakanganirana chiwongolero kwambiri, imatembenuzikatembenuzika, phiko limodzi linalowa m'madzi ndi kumenya pa angle yolakwika yoti Abate uja amayesera kuti ifike bwinobwino koma sinafike bwino chifukwa cha uyu amalimbanirana naye chani chiwongolero mpakana kupeza kuti ndege inamenya m'madzi muja ndi mphamvu kwambiri mpakana inaduka. inadukana. Anthu ena anavungidwa panja, anafera pompo, ena nanga mmene ngozi imakhalira, ena anapezeka ngozi yoopsa basi. Koma ubwino wake panali anthu pafupi pa beach po nanga si anali pompo, ena anali m'maboti, anathamangira straight pompo pompo nkuyamba kuvuulamo anthu, kuvuula anthu nde out of anthu 175 panapulumuka anthu 50, anthu 125 anatani, anamwalira and pa anthu omwalirapo ma hijackers onse atatu anatani, anafera pomwepo. Mmene inagwamo, Yonasi anali mgulu loti amamizidwa nawo mmadzi koma Abate anamuona nsangansanga anamugwira ndikumutani, ndikumuvuulamo mmadzi muja, anamupulumutsa nzake. Anthu ambiri anapeza kuti anafa chifukwa choti anamira. Anthu ena chifukwa choti anatsakamira mu ma life jacket aja anawapopa nsanga ngakhale adawuzidwa kuti musawapope mungovala musapope kofera anazipopa zinapeza kuti zinawapangitsa kuti atsakamire adzikanika kutulukamo mu ndege muja nde inali ngozi yoopsa chifukwa chonena kuti panamwalira anthu ambiri koma chifukwa cha kulimba mtima kwa Captain ma hijackers aja mpakana kutsutsana nawo nkumapita dala direction sanalowere njira yomwe amamuuza iye anatsatira zomwe amadziwa zonena kuti zipulumutsa anthu ndipo anapulumutsa miyoyo 50 akanawamvera anthu aja ndege ikanakagwera mkatikati mwa nyanja sakanaonekanso koma anachita makani, sanawamvere, anapulumutsa anthu. Dzikolo linali losauka kwambiri pa island pamene anagwerapo panalibe olo ma facilities ngati mortuary chani koma at least anthu amene wowo amene anavulidwa ndi moyo anatani anapulumuka Abate anapitiriza kugwira ntchito yake ya upilot even after ochitidwa hijack katatu sanasiye anagwira ntchito kulekeza nthawi yomwe anachita retire mu 2019 ndipo anapatsidwa ulemu koopsa Chifukwa cha kulimba mtima kwake kumene kunapulumutsa anthu. Ma hijackers-wo ndi anthu onena kuti anthu sanawamvetsetse, samawadziwa kuti anthu awiri anali oti s- amangokhala ku Ethiopia-ko samagwira ntchito. Mmodzi ati anali nesi koma background yawo palibe and cholinga chawo sichidziwika. Komanso akuti sanali anthu andale nde sadziwa kunena kuti anthuwa chomwe amafuna chenicheni chinali chani. Nanga si anathera pompo komanso sanauza aliyense kuti zolinga zathu ndi izi nde palibe background yawo ina iliyonse. Chomwe chimadziwika ndi ubravity kapena mphamvu kapena kulimba mtima kumene anasonyeza Abate kumaona kuti awawa ndikawasekelera ativulaza. koma at least anapezeka kuti anapanga mbali yake nkupulumutsa anthu ngati amenewo ndi munthu otidi ali ndi ka history kake kamene koko kotchuka amapatsidwa nazo ulemu kwambiri imeneyo ndi nkhani ya captain leul abate zikomo kwambiri